Nke a bụ Ịmatu Ufo TV. Igbo ekene m unu. Igbo mma mmanụ. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ee, vidiyo nke ụbọchị taa, ihe onyonyo nke ụbọchị taa, anyị wetara unu. Ee, ihe anyị kpọrọ ya wụ ọ dị egwu, ọ dị egwu.
nee ife nwunye mmadụ na-eme nee ife nwunye mmadụ na-eme just iwe just because of na asị gị weta sim card sim card iji achat with ndị bute ụmụ nwoke na WhatsApp ma na Facebook na ma na Facebook ewee nwude gị ewee nwude gị na mee ka na afọ na afọ nkịta anya na ya ah, ewee nwude gị jiri ọchịchị ya otu a rapụ ya otu a sim card weta sim card just clear like this clear otu a eh? weta sim card nee ka iji gbaba ọsọ eh? nee ka iji gbaba ọsọ eh? nee ka iji gbaba ọsọ wee wee wee buo fence bube lada wee liwe elu gwanụ m ife ị na-alili gwanụ m ife ị na-agbara ọsọ fụ weta sim card ka ndị be unu just fụkwa ife ị na-eme na si na since m ji wee nụọ this is only just one month and m ji wee nụọ gị ife a isi nsi ya gị dị bido na sọọsọ aghụghọ ịba na kitchen ihe emedokọ na kitchen throughout the whole night niile till na m anabaa ọ na-akụzi ebe 11 otu a wee gbagotaba n'enu bịa dina ozugbo eh? every fucking day ịba na kitchen ka isi nri bụ kọk ihe mere throughout that's why m ga-esi abata na-akpọzu na fon na-akpọzu na fon ka imepe ị bịa mepelu m ụzọ fon ama ama nweta mmụta ya enweta ị ma anụkwu a na-egbu a na-egbu alarm ị ma anụ a na-egbu horn ị ma anụ ebe ị na-eme call with with boys na-achat with them fon ga-adị n'ọkụ 24 hours fon wụ dị n'ọkụ every fucking day nete ihe nwunye mmadụ na-eme look at ife anyị fọrọ ori ife onye ori na-eme dị ife nwa na-eme ife ori ife onye ori na-eme ka nwa na-eme ife a look at pure ife a ife onye ori na-eme ka nwa na-eme gwazianụ m nwunye mmadụ gị n'anya nwaanyị m je nụọ anụọ Eh, nwaanyị m je nụọ anụọ na-egodo anya na ife na ife na ife ka ka- ka- ka nkịta si agbụ ya asị onye ori nkịta nke- nke- nke- nkịta ya na-agbọzi ya agbọ na-agbọzi ya asị onye ori na-eko mba na tinyere anya gwazianụ m ọbụla ọ da- ọ dazi a na-akpọ isi n'ana gwanụ m

kedu ebe anyị si wee kụta n'ụwa n'ụwa nke a ee eh, biko ọ wụ na unu lee anya na ihe onyonyo a nke unu lere ha tinyere site na CCTV kamera ihe onyonyo a nke unu lere ugbu a ee eh, ọ wụ n'uche m o nwe ihe ọzọ m hụrụ n'ime onyonyo ahụ maka onye ọbụla nwere angle ebe ọ na-anọ ele nke ya so ihe m chọrọ ikwu na vidiyo a wee bee ihe m hụ n'ime onyonyo a ihe m hụ n'ime vidiyo a ee ị ma a bịa ihe a na-akpọ ego kịrịkịrị a na-eji azụ ihe bụ coin ọ na-enwe ihu naabọ o nwere two faces to any coin o nwe nke ọ ga-eme ị hụ ọ wụ na o nweghị ihu abụọ ee biko na vidiyo anyị na-ele anya ugbu a ọ wụ na i leruo ya anya ọfụma ị ga-ahụ na onye anyị nụrụ ọnụ okwu nke ya onye anyị nụrụ ọnụ okwu nke ya na n'ime ihe onyonyo a wụ ofu onye ofu ụzọ ofu ụzọ mmadụ naabọ nọ n'ime ihe a gbasara sọsọ ofu onye wụ onye ka kwuru okwu n'ime ihe onyo- i- n'ime ihe onyonyo a ee e nwe ihe Bekee na-akpọ assumptions e nwe ihe a na-akpọ imaginations dịka otu i siri wee ghọta ya na otu i siri chee ya weregodi e tiba anya n'ime ihe anyị lere ị nwere ike ịghọta ihe dị iche mụ n'onwe m ihe m hụ n'ime vidiyo a ihe m hụ ahụrụ m ahụrụ m danger ahụ m danger n'ime vidiyo a Ee, mana ọ ga-amasị m ka ọ wụ na i le ihe onyonyo a ka i le vidiyo a bido n'isi ruo n'ọgwụgwụ ị ga- ị ga-aka wee ghọta ihe m na-ekwu gbasara ihe onyonyo a ee biko ịga n'ihu aha m bụ Ogu Emmanuel ọ bụ na ị wụ onye ọhụrụ na channel a ana m anabata gị ebe o buru ibu ee biko ndị ochie na-esokwanụ anyị unu anwaka biko unu echefukwala ịsubscribe ma ọkwanụ ma clickie like na YouTube channel m nke a kpọrọ Emma24 TV ma ọkwa na Facebook page m nke a kpọkwara Emma24 TV eh, ọ ga-amasị m ka unu gaa na comment section ebe ahụ e dere comment o nwe ihe otu ọbụla unu si ghọta vidiyo a ma e metere ma e meteghị ma o nwe ihe ọzọ unu chọrọ ka anyị tinye ma ọ bụ dịka vidiyo ọzọ unu chọrọ ka anyị mee gaa na ebe ahụ detuoro anyị ya ọ ga-amasịkwa m ka unu were ihe onyonyo a tụsasịgharịa onye ọbụla maka ọ wụ na i lechaa ya eshia vidiyo a ọ dị ka o nweghị ihe ị lere so ihe ahụ ị hụ na vidiyo ọ ga-adịkwa mma ka onye ọzọ soro gị wee lee ya ọ ya wụ ihe e ji asị gị na gị tụsasịa ya gị shịa ya share the video ịhụ gị ee ile anya o nwere ike wụ na eleteghị m ya eleteghị m ihe onyonyo ọfụma mana ihe m hụrụ wụ ịmago desperate young lady na- na-agba ọsọ ndụ ọ na-agba ọsọ maka ndụ ya ọ dị m ka ọ dị m ka ọwụ maka ọ sọsọ ya wụ onye ma ihe ọ hụrụ n'ime ụlọ ahụ efuru o si na ya na-agbapụ maka na ị nweghị ike ịgwacha m na ọwụ na ihe merenụ o ji teki o dịka riski o teki wee nụkwa ụdị fensị ọ ma na sekuriti ba dị n'ọnụ fensị ahụ obi akaa ya o buru lada so ị ga-asị m na ọ maka na ọwụ ee ee ee sim kaadị asịkwa sim kaadị asị gị na ị sọspektịrị ya maka ọ na-echiiti ịmago via WhatsApp with ụmụ nwoke ndị ọzọ na ọ ya mere o ji teki ụdị risk a because ihe a nwere ike ebe ọ na-ama fensị a ọ bụrụ na ị wọchi ya ọfụma ọ dara ada o nwere ka o- ọ dapụrụ so mmadụ amaghị ma ọ sụrụ isi n'ala ma ọ bụ gịnị ihe ọjọọ nwere ike ọwụ na o mere ya mgbe ahụ efuru ọ daa ihe ahụ biko ọ- ọ- ọ- ọ ga-amasị m ka anyị ghara i- i- i- isi ka anyị jọji onye a sharp sharp ma ọ ka anyị ghara ịdị too quick ịbịa bịa jọji wa this lady ịhụ gị i cheki ọfụma dịka otu m siri wee ghọta ya ọ bụrụ na nwaanyị fụrụ na-agba ụdị ọsọ ndụ a na ọ dị free n'ime kọmpaụnd ahụ na ọ dị free n'ime ụlọ ahụ na ọ dị secured obi zuru ike maka ilegodu kọmpand a na ị ga-ama na ọ dị heavily fortified ọ dị heavily secured so isi ebe a gbapụ adịghị easy so obi m na-agwa m na nwaanyị a adịghị m sure na ọ dị free n'ime kọmpand ahụ o nwere ike ọwụ na ọ nọ ka onye nọ na prison o nwere ike ọwụ na ọ nọ ka onye nọ na nga dịka otu ọga na-ekwu okwu na CCTV si na-ekwu okwu na vidiyo si na-ekwu ọ bụrụ na nwaanyị a wụ madam nwere okwu aka ya n'ime kọmpand a ọ ga-enwenụ access nụ ọ wụrụ na ọ chọọ isi na geeti pụọ mgbe ọbụla ọ chọrọ isi na geeti pụọ o si na geeti pụọ kedu ihe mere na o ji osinwu na geeti so i nwere ike ile anya ọfụma ị hụ na a kpọchi geeti akpọchi chịrị kii dewe ya somewhere maka o nweghị access to geeti ọ na o nwe access isi na geeti wee pụọ ka isi na geeti pụọ mana ile anya ọ dị ka onye a barikedi abarikedi gịnị mere ọ ga-eji eteki expensive risk a isigo otu agbakọ ya n'onwe gị o take a very expensive and dangerous risk ka o wee nwee ike escape save ndụ ya so obi m na-agwa m na ọ dịghị free n'ime ụlọ ilekwana anya ọfụma ọ bụrụ na ihe dị ka na ndụ nwaanyị a dị di ya mkpa na ndị nọ n'ime ụlọ ahụ adịghị m sure na mgbe nwaanyị a chọrọ iteki risk a because ihe a wụ suicide attempt ihe a wụ mmadụ iji aka gbuo onwe ya fensị ị fụrụ ọ ma nwaanyị for that matter ọwụ nwoke o ndị na-eteki ụdị risk a wụ ezigbote ndị oshi onye nwere ike iteki ụdị risk a wụ somebody life ya nọ na ezigbote danger okay mgbe ịfụ nwaanyị a na-achọ ịma fensị a kedu ihe mere na ọwụ na ndụ nwaanyị a dị di ya mkpa gịnị mere onweha ofu onye gbasiri ike ka mgbe afọ maka a nọ na-awọchị ya o buru lada na-achọ lada buru lada tinye a nọ na-awọchị ya gịnị mere ofu onye agbasighị ike stọpụọ ya kwụsị ya maka na ihe ahụ ọ chọrọ ime dị very dangerous at least ka akọwagoro ofu onwe ofu onye gbanụ mbọ di ya maka a ma na ọwụ sọsọ ofu onye nọ n'ụlọ ahụ ka ọ ghara iji aka gbuo onwe ya maka ọwụ na o gbuo onwe ya in that process ọkwa di ya ka a ga-eblem ọ di ya ka a ga-eblem o nwere ike ihe ị fụrụ a na ha eti sim kaadị asịkwa sim kaadị asị gị nwaanyị a nwere ike ọ dị enwe attention n'ụlọ o nwere ike di ya enwe ike ma ya mara na ọ nọ so ọwụ na accusations ndị ị fụrụ a na-ekwu ekwu na ọwụ na ọ dị entirely true adị m ekwu na enwere ike eziokwu adịghị ya eziokwu nwere ike ịdị ya mana ọ na-adị m ka ọ wụchaghị sọsọ ihe ị fụrụ a na-ekwu after all nwaanyị onweghị mgbe eji mee ya accuse of igbu anybody adị m sure na o put life of anybody in danger but nee anya na ọ na ha agba mbọ ka ọ zọpụta isi nke ya ka ọ zọpụta ndụ nke ya so i nee anya fụ na ndụ nke ya wụ ihe ọ na-achọ ịzọpụta na vidiyo a ma ileruo ya anya ọfụma onwe onye keara nobody cares onwe onye try to protect this lady because the said husband onye nke kpọrọ onwe ya di ya dị very busy na cctv camera na-erekọdụ na-erecord probably ka o nwee video ọ ga-epresent ọ wụ na nwaanyị a ji aka gbuo onwe ya ka e wee nwee proof na ọ nke nwaanyị ji aka gbuo onwe ya adị m ekwu na whatever thing e mere ya accuse of na ọ ezigbote ihe ka ọ wụ mana ana m ekwu na a ka esavegodo this woman first a ka esavegodo ndụ ya before ị kpọtazie ya ebe ị ga-ekpe ya ikpe kpọta ya na Palace of Justice gị ebe ị ga- ebe ị ga-administer justice on her ọ wụ n'uche m before I blame ma ọ wụ judge this lady o kwesịrị ịbịa ji ọnụ ya kwuo her own version of the story e kwesịrị ịnụ from her e kwesịrị ịnụ from her so ka anyị legodo ya- anyị anyị legodo anya this way oge ụfọdụ anyị nwa wụ Igbo businessmen anyị na-esocha acause ụfọdụ problems ndị a n'ime marriages anyị ị ma na ụfọdụ mmadụ na-alike iplay God iclaim Chineke a bịa na their relationships and their marriages ihe anụm di na nwunye ha ha na-achọ ka ha play the role of God ha na-achọ ụfọdụ mmadụ na-achọ ka ha leadie onye nwe anyị into temptation ka ha duba ya n'ọnwụnwa instead of ikpe ekpere mago for God not to lead them into temptation dịka otu o si kụziere anyị n'akwụkwọ nsọ mgbe ọ na-akụziri ụmụazụ otu esi ekpe ekpere think na book of Matthew a ga-asị na tufu abịakwa iclaim ụmụ ya pastor ndị a o nwekwa pastor m wụ kama agwa m gị ebe ị nwere ike ịchọta ihe a m kwuru iji maatụ kedu ka ị ga-esi chọọ ịnwa Chineke oge ụfọdụ ị ga-ahụ nwa agbọghọbịa ị chọrọ ịnụ nwa agbọghọbịa ị chọrọ ịlụ first of all ị chọọ ka o bu ụzọ dịrị gị ime tutu ị gaa mee ihe isi ya ị gaa kwụọ ụgwọ isi ya i chee na ihe a wụ egwuregwu o ị jụọ ma nke nwoke na parents ị fụ na ha dị in support na nke nwaanyị ga-ebu ụzọ jee jee tụrụ ime tutu ime first without icheck na o bu ụzọ dị ime before a gaa mee ihe isi ya ọ wụ guarantee na ọ dị ime ahụ na a ga-amụ nwa ahụ ọ guarantee na ọ na a mụọ nwa na nwa ga-asurvive ọ guarantee na in the process of ịdị ime ahụ na isi nke nwaanyị enweghị ike ịtọ na ya e nwere so many questions gbara ihe a na-ekwu ebe okirikiri anyị na-alike ịnwa Chineke ọnwa ebe o buru ibu ị ma na e nwere ihe dị ka mgbe ọ bụla i mee insist na ị chọ ka nwaanyị bu ụzọ dị ime tutu ị gaa mee ihe isie ma ọ lụọ ya o nwekwara spiritual effect o nwere ezigbote effect maka ihe a nnukwute ọnwụnwa dịrị onye nwaanyị eche ịfụnanya a sị gị na iwu na ihe niile bịa dị ga-ebu ụzọ wee dị ime before e mee ihe n'isi ha ma ọkwa nnọọ a nụọ gị i bido dịwa ime ozugbo jekwa gaa gaa chekie na baịbụl bido na Genesis ruo na revelation ndị niile nye nsogbu na baịbụl ndị niile distọbụrụ na baịbụl ime siri nne ha ike before a mụọ ha ha abịaghịdị bido mụọ nwa ozugbo gaa chekie ọfụma mma ha nwechaa problem ụfọdụ nọtere aka before ha ebido tụọ ime mụkwanụ nwa ahụ nwa ọ wụrụ nwa ka nwa maka nwa na-enwe grade e nwee nwa nwee ụmụ e nwere nwa nwee ụmụ so ọ bụrụ na anyị na-ebi ụdị ndụ a o nwezie mgbe consequences e bịaziri na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ anyị ebido tiwe mkpu o nwe choice ọzọ i nwe than ịdị busy rekọdụwa CCTV camera otu ahụ ịhụgo so ka anyị megodu assume na onye nwe vidiyo a nwoke wepụtara vidiyo a nwere ike ọ dị right ihe ọ na-ekwu eziokwu mana chekwa ọfụma ọ wụ na enweghị action there will be no reaction o nwekwa ihe mere ede ji bee nwii nke ụfọdụ ụmụ nwoke ọ ha wụ architects of their own problem ọ ha nwa butere ihe na-achụgharị ha ọkachasị anyị nwa wụ ndị Igbo Igbo men ụfọdụ n'ime ha da like iriidi beyond the lines ọ bụ na a bịa n'ihe gbasara alụmdi na nwunye before i je ịlụ nwaanyị ịhụgo otu omume onye ahụ dị eziokwu nwee chineke ị wụ nwe mgbe ị ga-ahụcha ihe niile mana o nwere certain things ọ ga-eme ọ wụ na ị hụ ị ga-akele chineke maka igosi gị signs ndị a mana most igbo men believe na ebe ọ wụ na o ji ego na ọ ga-ejinwu ego wee transform onye ọ ga-ejinwu ego wee change everything about her so anyị na-ignore karị these dangerous signs mgbe ọbụla anyị chọrọ ịlụ nwaanyị ma mgbe ọbụla nwoke na-agba mbọ ka ọ lụọ nwaanyị mgbe a na-anọ na courtship period before marriage ị fụ signs ndị ahụ i filuo na ego gị ga-echenjinwu those signs o nwere ike onye ị fụ na-eti mkpu a na mgbe ọ chọrọ ịlụ nwa a

pịakasịa mma ya na mpa ya na ụmụnne ya maka asọ ọtụcha agụ ha abịaja na-acha nke nwaanyị ọkụ nwekwa ihe ga-eme ka ị ghara ịnụ onye ahụ amakwa m ihe na-akụ ihe ahụ chekikwa na ọfụma many Igbo men believe na ebe ha jide ego na ha ga-alụ dị ka nwaanyị ọwụna ha chọrọ eziokwu ọ dị possible mana onye ahụ ị feelụ na ị ga-alụ ọ wụ onye mekiri for you ị dị sure i chekigo ọfụma i chekigo ọfụma so ya mere ọ bịa ụmụ negative signs ndị a mgbe ha na-afụ ya before a ga aga ime ihe n'isi nke nwaanyị ọkụpụ ọ dịghị interested ị na-ekwugodi o nwe ike ghọta gị dịka ịmago onye iro ma ọ bụ onye enemy so I believe na that time of courtship na abanye marriage na ịmago ego can take care of any bullshit i chekie ụfọdụ Igbo businessmen na-anụbe nwaanyị ọ bụrụ na ị jụọ ya ọ sị gị na ya ga-alike ịnụ nwaanyị mgbe dị otu nye gị date nye gị time nye gị hour nye gị day mgbe ọ chọrọ iji anụ nwaanyị as if na ọ wụ Chineke maka ọ ga-eme time ahụ o setịrị for himself ruo onye ọbụla pụtara na onye ọbụla dị possible mgbe ahụ ọrọchi atụ aka sisi kọpụrụ ọrịa ya onye ọbụla dị possible mgbe ahụ ọ sị na ọ ya ka ya ga-anụ without a mind maka na ọ chọghị disappoint onwe first o choosego date time and everything nwedị ihe dịka process of involve God sị Chineke ka uche gị mezuo n'ihe a m chọrọ ime ka aka gị dị na ya i make sure na aka Oluwa dị na this process mba ọ wụ part of our time ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme anụchakwala nwaanyị a na-ahụ ha dịka a na-ahụ ụmụ ya dịka properties otu a mmadụ si ego a very big eh, eh, plasma tv dọwa n'ụlọ ma ọ bụ oche ma ọ bụ gịnị otu a ka ha si eh, ahụ nwunye ha nụrụ anụ no feelings no attention nothing nothing ị hụkwanụ nke nwaanyị a nụrụ anụ enweghị ọnụ okwu kechie ọnụ chikwa taa mechie ọnụ ị wụ onye ọkwa nke ọ wụ na egote m Hollandis mma gị ọ ga-ama m Hollandis n'ukwu ụfọdụ ụmụ nwoke anyị nwere ezigbote ọnụ ọjọọ ụfọdụ na-erelease bomb n'ọnụ ọ wụ na ọ wụ mụwa nwanne gị nwoke ọ ga-abanye university onye ga-akwụrụ ụgwọ university unu eji onwe nke unu debe onwe nke unu fanyere m oke afara kama mechie ọnụ ebe ọsịsọ a na-ekwu okwu isi okwu na-ekwu ụfọdụ ụmụ nwaanyị enweghị ọnụ okwu na be di ya ndị nke nwoke nụkwa na anụ o nwe onye nwere time maka nwunye ya ịma na dịka otu i si kwesị inwe idea na the first wife of an Igbo businessman awụkwa nwunye ya ya dịkwa unu na ntị first wife of an Igbo businessman awụkwa nwunye ya first wife ya wụkwa business ya o nwere ike sacrifice nwunye ya for his business mana o nweghị ike sacrifice business ya for the wife ama m ihe a m na-ekwu ụfọdụ ama like ya mana ọ ka mma ịma 24 tv eh, eh, eh, channel here anyị na-agba direct ịghọtago so hapụ ihe a ga-asị gị hapụ ihe sakịrị gị na nwunye nwunye gị so gịwa wụ nke nwaanyị ọ baghị uru ka ị bịa bịa gbawa mbọ na-achọ obi di gị ma ma ị ga-enweta ya ka ị wụ number one mba you will always play the second the role of the second fiddle ọ oh, second ka ị wụ so second gị ahụ convert ya to first ọkwa na ịnweghị idea ị nwekwa ike ịwụ first in the heart and the mind of a typical Igbo businessman first wife ya wụ the business ọ na-eme so gị even try ịgbadi mbọ na ọ na-adị ka i je nọdụ ala n'elu ịmago sitting on a keg of gunpowder atrayela bido managewe second position gị a managewe maka ndụ gị atrayakwala mee any other thing karị nke ahụ ị fụgo ya maka first wife ya wụ business ya ị fụgo ya so at the end of the day ị fụ nwaanyị dị very lonely ị fụ nwaanyị a furnishiri ụlọ mee everything dewe ego eji esi ihe ihe eji esi ihe ihe niile atọgbọrọ nwaanyị anọrọ very lonely onwe onye ọ na-ekwusara okwu onwe onye na-ekwuyiri okwu ị fụ na ọ nọ na typical prison onwekwa onye na-emetụ ya aka di ya enwerọ efe maka the woman ụdị mmadụ a nọ like this gịnị mere na ekwensu amaha achọrọ ya bịa kụọ aka n'ụzọ bata because onwe na onye bataranụ ọ bịa nọrịa mee ya onye ịbụọ gịnị mere na ekwensu ama ebunye gị uche na burunu phone gị ahụ chọwa ụfọdụ your old eh, school boyfriends chọwa ndị gị na ha na-abụ na cool before unu na ha ana communicate godi ka ha na-ekipụ gị busy maka na this anụmanụ a jeje kpọrọ gị kpọbata n'ụlọ enwe time for you before you know it nke nwaanyị eburu phone kpọwa ndị na-ada akpọ ya chọwa contact ndị na-ana achụ ya bido communicatewe with them because ọ need somebody ya na somebody dị na-ekwurịta okwu ịghọtago ọ need na-enwe conversation with people why o ji eme like that ọ maka na ọ bụ lonely woman ọ tọgbọrọ di enweghị time for her ọ wụ na ị fụ ụdị ịta ahụfụ ụmụ nwaanyị Igbo especially ndị a di ha na-emewe ọfụma na-ata na marriage imepụrụ ebere o nwere ike gbafee with the 2022 latest jeep were gold na ihe niile na-achịsi everywhere ị fụ ihe ọ kụọ ihu starch ka custard gbaa mkpụrụ ị na-awọndazi kedu ihe iwe this woman onye ọbụla na-ekpe ekpere ka ya dị otu ya dị ị ma na ihe niile ị fụrụ emeke sense to the woman maka na gịnị o nweghị attention no love o nwedị ya otu a na-akpọ partnership ma ọ gịnị onye na-anụ enwe time for her enwedị feelings from the husband nothing nothing ọ just tọgbọ like that nke nwoke o si China ọ waa Hong Kong o si Hong Kong ọ nara Europe o si Europe otu a ka ọ na-agbagharị up and down asịkwa m na ịgba mbọ jeje kpata ego adịghị mma ọ wụkwa ihe m kwuru because ada agba aka ada ebu ọnụ eme love mana o kwesịrị ọ wụ na nke nwoke bata those times na ọ nọghị nwa obere oge o nwekwanụ nọ with madam ọ traya make up to her ọkawa ahụ mee ya ka ọ dị memorable ọkawa ahụ nyetụ ya attention nke ọ batara maka nwa few days ị fụrụ ọ ga-anọkwa with madam otu a ka phone ịtọ na ịnọ wụsara o nwere ike before ọ mafee aka ka o konye madam aka na mtn ring ya o wechitekwa aka azụ before ọ sị madam kedu nke na-eme eme ma ọ ka anyị gwurie glo aring ya ọ bụrụ ofu onye na-eshipụrụ ya ahịa ọ bụrụ ofu arọba ma ọ bụrụ ofu enyi ya nwaanyị ma ọ gịnị ịghọtago nke nwaanyị nọzi ọ na-amasị ọsụ ọ na-amasị ọsụ otu o jekwa travel abata ọ werekwa phone ọzọ ka nke ọ na-eyuzubu nyekwa ya nke nwaanyị ejekwa gbado anya werekwa ụmụ boyfriends na ụmụ ndị enyi ya were wụbakwuo n'ime phone ndị ga na-ekeep ya busy maka na nke nwoke nwee time ka emeke up for those lost times those periods na ọ nọ ya gịnị ma na idle brain ga-awụ devil's workshop ọ ga-ahụ ya efughị a married woman na-adị enjoy attention ma ọ affection di ya enweghị time imeke up for those times ọ dị absent mgbe a ka ọ ga-ebido gewegasị ụfọdụ voices dị aṅaa mgbe a ka ọ ga-ebido sowe ewu na-ata ji ị ma na ewu na-ada ata ji sowe nke na-ata ji o bido taba ji mgbe a ka ọ ga-ebido sowe ewu na-ata ji maka na onweghị onye nọ nso di ya enweghị time for her ọ bụrụ na ị wụ na ị lụ nwaanyị bịa bịa shapadie mago bịa bịa waa ya ụkwụ nwezigo ebe ị ga na-aga mba obere oge ahụ i nwe mee ya ka ọ dị quali ya wụrụ quality time with your wife ị nezie anya WhatsApp friends echi everywhere a da achọ ha achọ ọ ya mere ụmụ nwaanyị ndị Igbo di ha na-emewe ọfụma many of them ji asuffer ebe o buru ibu they suffer a lot a gwa gị ihe ha na-afụ a gwa gị ihe ha na-pass through ị nwere ike iche ma ọ asị ka m pịakwa gị ofu nọmba ka m releaseru unu ofu nọmba ị fụrụ ị nwere ike wụrụ an Igbo business man na-eme business na-emesi ihe ike rụọ ma 100 decking gị ma gịnị ị fụ an ordinary street barber onye na-akpụ isi na street unu ma ọ street dị close to nke unu o nwere ike ime nwunye gị o nwere ike ime nwunye gị narị affection o kwesịrị inye gị maka na simply ka nwaanyị a gafee o cheta na o nwere some part of her hair na-edoziri ọfụma ọ baa na barbing salon biko ka m wegodu comb a wee dozie isi a oh no problem no problem no problem no problem before you know it attention ebido shiftwe ị fụ an ordinary businessman agbajie gị aka an ordinary barber sorry an ordinary barber na-akpụ isi na street nwunye gị nọ obere nọ obere n'ụlọ pịam ọ fụna na ị pụwago ọ mapụ kwado jee na barbing salon a jee jee nọdụ tụpụ ụkwụ ebe a ka ọ ga-anọgide this boy na-akpụ isi ọ ga-akọjuo ya isi enwe ihe na ọ gaghị akọfụ ya nke nwaanyị a na-achị ka e wepụ memory card brain ya ọ wụ fault ya because onweghị no nothing nothing onweghị dịka any attention so this guy na-akpụ isi and ị ma na ndị na-akpụ isi in the afternoon onweghị time o nwe ụdị time ha na-ada enwe i nwe ike dị surprise ji obodo oyibo bata were phone nye nwunye gị before one week ọ gwa gị na a narị ya n'ụzọ onye jikwa wee pụọ akụkọ ị ma na ụmụ nwaanyị na akụkọ na a narị ya phone n'ụzọ ị ma na o were phone nye onye a na-akpụ isi i nwe ike fụ barber yi polo ị go na Hong Kong ị sị well ọ wụnụ sọsọ gị onye Igbo na-eje Hong Kong ị ma na polo anyị fụ nke ahụ zụrụ nwunye gị ị jụọ ya gwa gị na ya jikwa wee gbasa ya ikuku jikwa wee buru akụkọ na o nwe ụdị mmadụ na-ada afọ biko biko m na-ayọ butuonụ butuonụ butuonụ nweenụ time for your wives nweenụ time for your wives maka onye a na-akpụ isi na-enye ya every attention nke nwaanyị chọrọ ọ na-akọrị ụmụ akụkọ dị aṅa ị mago ga na-atickle her fancy akụkọ ga na-etrip ya na i nweghị time for maka ihe i che na-atọ nwaanyị ụtọ awụhụkwa ihe na-atọ ya ụtọ chee ma ọ wụ i je goro iPhone 100 na gịnị were wụsara ya goro latest TV na akwa na ihe niile a wụsara ya ndị a dịcha mma mana o nwere ihe na-aka atọ ụtọ karịa ihe ndị ị na-ekwu ịdị enye ha attention ị na-ekwu ihe ahụ eziokwu ihe ahụ ya na-atọ ọchị ọ bụghị ihe amụ ka ọ wụ so ị na-ekwu eziokwu so kaba ahụ nwee efe for your wife ọkwa na ị gawa ịlụ nwaanyị anụ chekie ọfụma o nwee signs ị fụrụ na-edoghị anya pụtaba n'oge maka mmadụ ije eje mawa fensị pụtaba n'oge maka mmadụ ije eje rapụta gị so ọ wụ na i nee vidiyo ọfụma ị fụ na ihe a wụ somehow maka onye na-ekwu okwu a tinye CCTV kamera na be ya wụ ogbenye ka ọ bụ ị fụ otu e si rụọ kọmpand ị fụ na ọ bụrọ public house ya bụ ebe a bi that means na the man na-egbutenwu ihe ọ na-eri e nwere possibility na nwunye ya nọ prison ka ọ nọ instead of n'ụlọ mmadụ o nwere ọnụ okwu ya nwere ihe ọbụla ọ ga-ekwu so eziokwu anyị nwa wụ ndị Igbo anyị na-aghọta ya that na money can take care of any bullshit but money cannot buy love ka m gwakwa unu nke na-eme eme ka ọ jụgodo oyi biko unu echefukwala ịsọbskraịbụ ị mago kliki kwa like na my YouTube channel Ima24 TV biko unu like kwa anyị na Facebook peji anyị ee ebe ahụ e se mgbịrịgba notification bell unu ruo unu pịa ya aka so that mgbe ọbụla anyị nwere vidiyo ọfụrụ ka unu soro anyị ka i so na ndị izizi ga wọchị vidiyo ahụ biko were vidiyo a tụsasịa ya tụsasịa ya ọ bụrụ na i lechaa ya i shia vidiyo a o make any sense shia ikwu na ibe friends even ma ndị enemy ị ghọtago nwe onye ma ebe ikuku bu politin bag eje ahụhụ n'uche m anyị ga-emiiti anyị ga-afụ na my next video vidio ọzọ na-abịanụ ibe anyị ekenekwa m unu Igbo mma mma nụ bye bye